ụmụnne m anyị kala ekwu ihe m ga-eme ka mmadụ wụrụ ka i choruo okenye nke wụ part 2 nji ihe mmemme ka i choruo wụrụ okenye ị kwesịrị ịwụ ọjọ wụ exercise ụdị ọrụ anyị ma arụchi pịa pịa pịala anyị na apịa lọrụ ala ọmụrụ ala apị ihe onweghị exercise ya eme onweghị exercise gwukwe gbuo onwe bụ eziokwu onweghị exercise ya eme ịmala ije ised ya agawa ugbo ịrụ ọlụ ugbo ị la akụ ihe ị kọcha heat afụta la ahụ heat gbacha heat mma ruola awụwa awụ ọ dụ ka i ji heat awụwa ahụ ọ dụ ka ị gara gym ka ị ya akụ ihe mana ịwọchị ya ịhụ na onweghị mmemme exercise exercise so la ihe mmemme mmadụ ọ dụtee ndụ aka ihe ọjọ mma eme mmadụ ọ dụte ndụ aka nke alọ ebe ọ dụ la video nke ọjọ e, nke hụ nke alọ nke nke nọmba ịlọ ihe ọ wụ wụ weight ịpụtubela m pụtubere wụdaba

gbaba ọsọ i richa ihe gbaba ọsọ nyewe onwe wa ahụhụ ṅụwa mmiri ọkụ di ya bịa nwa obere ihe mmemme mmevu ivuwo ndị mmevu ivu la iri ya ga oke ndị mụ nwara ịhụrụ ka ya ewuchi m alaiki ya gara m ndị hmm. ee aka nle ekechi ewuchi m jika nshi eme na krismas na ala m chọta mbidogo chọwa shape njika nshi eme ma nla ụlọ ncha bịa taa m ọkpa bịa erie m azamere bịa erie m ụkwa bịa erie m akpụ bịa elo m lo nke ọha elo m nke ya na ohe olugbu ya ee ewuchi m ekekara m oche njike amake nkwọbi bịa taa m alụ nchi bịa taa m nke ọ wụla m bịara oja oyo ọgụwa agwụgwa m bịa

ọ wụrụ la i so na ndị nwere weight doo jee chọọ ka i si awụdabala achọ- achọwagwụkwa m ekwere ekwe m vuru ụzọ wụdacha m vuru ụzọ wụdacha ewere m ọlụ mewa arụ a- akọ nga nkọwa ihe mma akọ ụka ịghachi ihe kpetara na m evulugwu ivu before iweta foto m ka achị ngụla m amaghị iweta enwe foto a ịla alụghị agwagwo m ugo chọwakwa alụ ka ulu nshi awụda ịgọ ahụ pịm pịm pịm pịm ndị mma ahụwala ahụwala chi ewuchi m gola nwa ada nwaanyị soro ule abadu mere laa olu m ewekwa ụmụ nwoke iwe ma achị na nwata nwaanyị na nwunye duchi mere laa maka abịa ee ji m achị m emeke achọ ka m dụ ka nwa m ha amịwa um, abịọla ha like nwa ha ahụ nnukwu ọ le eme na nwa ya ahụ kawo mma mana nna m lọrọ ekwe ekwele o nwere nka m ma ọkwa ị ma amakwa m na grandchildren na achọla ha nwa amụrụ ahụ mma mana ihe ka m kwuru dojishili ike wụda agwakwa m ulu two things mechie ọlụ ụmụ ile eri nri oke nri na-eme mmadụ overweight ọ ihe ndị a ka m shị ka m gụọrọ unu ihe alụ ile eme ị wụrụ okenye ị wụrụ okenye akparịla oke ị chọọ ịwụ okenye akparịlakwa okenye mkparị nwata mma akparị okenye na-eme okenye eme nwata ahụ wee chụrụ oke okenye akparịla okenye nye okenye nsọfụrụ agwala ekwula m ya la the other video e-repeat kwa m ya ka ọzọ nye ofe jee mere okenye ihe ọ wụrụ ego ka i ji kpata ego were ego nye okenye hafụrụ nke winchi shi winchi ya shịọ lọ i nyere ego i nye ha ego winchi ka la-ata ga-enye ha ego ka ha gọzie o. ihe mmegwula anyị enye ya ihe esi anyị otu- ọ karịrị akarị mana jee ka jee lara ngọzi adakụla ama agakwa bịa nlara